Emissàrius est s'operatzione mandada dae innantis dae sos finantzieris de su Gico de su Cumandu Provinciale de Casteddu, coordinados dae sa Diretzione Distretuale Antimàfia de Casteddu, chi ch'an ispèrdiu una grefa chi fachiat tràficu internatzionale de droga, importande hashish dae su Marocco e dae s'Ispagna pro lu bèndere in Sardigna. Sos finantzieris, in s'ìnteri de sas indàgines duradas una paja 'e annos, an eseguiu ses ordinàntzias de custòdia cautelare, tres in càrcere e sas àteras a sos domiciliares, in Caputerra, Nùgoro, Sòrgono e Seulo. Su capu de sa grefa est unu tzitadinu marochinu de barantunu annos, azudadu dae un'àteru marochinu de bintinove annos residente in su 'e Nùgoro, chin sa complitzidade de àteros marochinos e de unu italianu. In s'ìnteri de s'operatzione ch'an secuestradu barantachimbe chilos de hashish batidos in Sardigna chin curreos, issos puru arrestados. S'inchiesta est cumintzada in su duamizaebatòrdighi chin su fermo de tres curreos in s'aeroporto de Elmas. Chin cussos arrestos sos militares ant pòtidu iscopèrrere sas rotas chi faghiant sos curreos impreande màchinas e mezos pesantes pro arribbare in Sardigna in tragheto. In Portu Turre ch'an secuestradu in totu baranta chilos de droga. Sa politzia tributària at sichiu peri su percursu de su dinare impreau pro su pacamentu de sa droga. Custu manzanu in Nùgoro an inaugurau su Tribunale Eclesiàsticu Interdiocesanu chi at cumpetèntzias in sas càusas de annullamentu de cojubios in sas diòcesi de Nùgoro e Lanusei e in àteras chistiones giuditziàrias. Nùgoro e Lanusei duncas sun a s'avanguardia in s'aplicatzione de sa riforma de su diritu canònicu varada dae Papa Francesco chin su documentu Miti, Mitis Iudex Dominus Iesus, chi rivolutzionat sas cumpetèntzias in matèria de nullidade de cojubios chi prima fin de cumpetèntzia de sa Sacra Rota de Roma o de su Tribunale eclesiàsticu regionale. A s'inauguratzione ant picadu parte Mussennor Maurice Monnier, prodecanu de su Tribunale de sa Rota Romana, su piscamu de Nùgoro Mussennor Marcia, su piscamu de Lanusè Mussennor Mura, sas autoridades civiles e militares de sa provìncia, prides e operadores de su diritu. Don Alessandro Fadda at apertu sos traballos. Mussennor Marcia at mentovadu sos datos de sos cojubios in sa diòcesi de Nùgoro in su duamizesechi, battoschentos trintatres cojubios, de custos trechentos e battor religiosos, chentusessantaduas richiestas de separatzione, tres de nullidade.

e sun in crèschida rispetu a s'annu passau, a su mese de agustu de s'annu passau. A lu denuntziare sa Federalbergos chi pedit règulas uguales pro totus e faveddat de economia cubada e est custa difatis s'àtera cara de su turismu in Sardigna. Su bonu de sos allògios pertocan apartamentos intregos in afitu disponìbiles pro prus de ses meses e medas sunu gestios dae sitos chi ponen in bèndida prus de un'allògiu puru. No est prus possìbile a sichire goe pro sas istruturas regulares bi sunu controllos e verìficas mentres custos abbistos de s'apartamenteddu non firmana cuntratos sos servìtzios in prus sun a pacamentu ana dipendentes e non semper regulares chi fachena accoglièntzia e pulini. A lu nàrrere est su presidente regionale de Federalbergos Sardigna, Paolo Manca, chi sichit Est arribbau su mamentu chi sas autoridades averguen e ponzan contravintziones a chie no est in regula. Pro Manca, est unu turismu custu chi fachet dannu peri a su traballu regulare e professionale de sos operadores de su setore. Su presidente de sa Regione Francesco Pigliaru eris at adobiau sos rapresentantes de sos assòtzios de sos piscadores e armadores pro faeddare de sos problemas subios pro nèche de sas esercitatziones in sa costera sud de Sardigna. A s'adòbiu ant picau parte s'assessore a s'agricultura Pierluigi Caria, su presidente de sa Quinta Commissione Atividades Produtivas de su Cussizu Regionale Luigi Lotto. Pigliaru at cunfirmau chi sa Regione at a sustènnere su cumpartu de sa pisca, ammentande de aere apertu unu cunfrontu chin sa Marina Militare Italiana pro minimare su prus possibile sos dannos a sas atividades in mare. Custu cunfrontu at zai postu làcana a sas àreas proibias e sa Marina Militare s'est impinnada a acabare sas esercitatziones su batòrdichi de maju e non su binti comente prevìdiu. Pigliaru at sutalineau chi sas atividades in sa costera pertocan operatziones de bonìfica de materiale bèllicu in sos fundales, Duncas custas operatziones sunt de profetu pro sa securesa de sas pessones e de s'ambiente. Parkinsoniani alla pineta di Ugolio est sa manifestatzione fata custu manzanu in sa pineta, pròpriu de Ugolio, cuntepizada dae Forestas, manifestatzione promòvia in ocasione de sa Die mondiale de sos malàdios de Parkinson dae s'assòtziu de sos parkinsonianos nugoresos, dae sa ASL, sa Coldiretti provinciale, chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro, pro ammentare sos problemas fitianos de sas pessones malàdias, ma fintzas pro permìtere a sas famìlias e a sos parkinsonianos nugoresos de si colare una paja de oras in allegria. In intro de sa pineta bi fin unos cantos banchitos de Campagna Amica e de Coldiretti Donne Impresa, Pro sos prus minores bi fin jocos e percursos didaticos. Sa Coldiretti at ammaniadu percursos pro sa lana, mini zoo e manicos a chilometru zero. Coldiretti est in su territoriu. Est a curtzu fintzas a chie at problemas, at nadu Simone Cualbu, presidente de sa Federatzione Nugoro Zastra. Nois amus dadu su contributu nostru a s'assòtziu azudande lu a abbarrare a curtzu a sos familiares de sos malàdios. Pro su Parkinson puru est netzessàriu a manicare bene e est de azudu a èssere a cuntatu chin sa terra e chin sos animales, a lu nàrrer est su diretore Alessandro Serra chi sichit nande chi pro cussu s'assòtziu at dadu su contributu pro una càusa chi tocat a totus.